an balima silamɛw tanga ɲinini kɔfɛ ala fɛ ka bɔ sɛtanɛ tɔɔrɔ la an b'an sinna ala subahana wa taala tɔgɔ barikama ye masa min ale de ye hinɛ diɲɛ hinɛ lɔkɔlen tigi ni lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigi tɛmɛnen kɔ an bɛ sali abudulahi den aminatu den kan salallahu taala alayhi wa salam yarabi ala k'an nafa ni kira hɔrɔma ye ayiwa an balimaw mali kɔnɔ mali kɔkan dɔnniya tv lajɛbaw an'a kanubaw an'a bonyabaw mali kɔnɔ mali kɔkan diɲɛ fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen na an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ni badenya foli ye k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya foli ye k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye ko kisi ni tanga yarabi ala k'o kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye o tuma na an b'a dɔn an bɛ kɛnɛ min kan an b'an ka emisɔn kɛnɛ kan musow ka kɛnɛ fiqhul mar'atul muslima wal usratul muslima an b'o kɛnɛ de kan dɔnku denbaya silamɛ denbaya silamɛmuso n'a ka denbaya an b'o de kɛnɛ kɔnɔna o de y'an ka emisɔn titiri ye dɔnku an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala k'an kɛ silamɛ muso ɲuman ye ala ka limaniya di an ma ya rabbi ala k'an kɛ dujɔba ɲuman ye bijahi nabi karim muhammad sallallahu alaihi wasallam ayiwa sisan bi n ka invité mɔgɔ min ye n bolo o ye n yɛrɛ balimamuso seyida aisha cam ka bɔ segu y'a dɔn ale tɛ mɔgɔ dogolen ye kɛnɛ kɔnɔna na parce que a delila ka walanda caman tɛmɛnen a ye walanda tɛmɛnen dɔ k'an ye ka kɔrɔ dɔnku ale tɛ mɔgɔ kura ye kɛnɛ in kan dɔnku an b'ala tanu ka barika madamu jayi aisha cam ale de b'an bolo kɔrɔ bi an bɛna kuma bi walanda bɛna kuma fɛnba kan muso walanda in n'a fanba bɛ anw de kan n'a bɛ anw de bolo ni an muso de ye denbaya ye ni muso ɲɛna denbaya bɛ ɲɛ mɛ ni muso tiɲɛna ala k'an kisi a ma ni muso ɲɛna jamana bɛ ɲɛ sabati bɛ sɔrɔ hakilisigi bɛ sɔrɔ ni denw o la denw bɛ se ka mara ka ɲɛ dɔnku an ka bi walanda an bɛna kuma fɛn min kan o ye taribiya de ye taribiya kɔrɔ di bamanankan na o de ye lamɔ ye ayiwa an yɛrɛ b'a dɔn bi an bɛ yɔrɔ min na bi lamɔ bɛ cogo min na a taabolo bɛ cogo min na lamɔ bɛ kɛ ka kɛ cogoya min na ayiwa dɔnku bɛɛ na i ta faamuyaya ta sɔrɔ a la i ni ala ka diɲɛ ye mana n bɛna mikoro sen n dɔgɔma a ka don ka foli bila an lamɛn dɔw la sani an bɛ tɛmɛ ni walanda ye sɔ ma ka taa fɔ dalen misi an b'a fɔ aw bilayi minɛ se ka sɔrɔsi bisimila alihamdulilayi yɛrɛ bɛ alami sala sala ala seyi muhami

parce que mara a muso a ka a bɛ kɛ ɲuman de ye fɔlɔ a bɛ sɔrɔ ka mara kɛ n'ale yɛrɛ ma mara kɛ cogo dɔn ale tɛ se ka mara kɛ n'ale yɛrɛ ma mara ka ɲɛ ale tɛ se ka mara di o de y'a to an ko an ka don ni muso yɛrɛ ka da ye fɔlɔ an ka don ni muso ka da ye muso ye société o société muso de y'a soubassement ye société o société ni ɲɛ b'a la k'a taalen don ɲɛ ko a cɛw bɛ ka ɲɛni kɛ a denw bɛ ka ɲɛni kɛ i bɛ segin jɛni ma i bɛ segin muso de ma
muso ka rôle a ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ lamɔ kɔnɔna na parce que adamaden ale de ka denmisɛnninya ale ka denmisɛnninya waati ka jan ka tɛmɛ danfɛn caman kan allahu subhanahu wa ta'ala a ye bonya min di adamaden ma n'o ye a yɛrɛ y'a fɔ a ka kuranɛba in kɔnɔ cogo min na wa lakad karramna bani adam ko n ye adamaden de bonya k'a fisaya ka tɛmɛ n ka danfɛn bɛɛ kan ɔ o bonya kɔnɔna na dɛ a ye denmisɛnninya fana janya lamɔ na walasa mara a bɛ se ka wuli ka mara kɛ ka ɲɛ cogo min na ni waati jan in kɔnɔna na n'i ko ko muso fana ka mara kɛ ka ɲɛ e a man nɔgɔ dɛ a man nɔgɔ mar'atu saliha fo a yɛrɛ ale yɛrɛ de ka ɲɛ fɔlɔ ale yɛrɛ de ka dɔnniyaw sɔrɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka mara kɛ cɛw lajɛ allahu subhanahu wa ta'ala a y'an tila a ye cɛ kɛ jumɛn ye anw ka nafakati bɛ cɛ kan cɛ bɔ i ka taa baara kɛ i ka na i ka denbaya balo i k'i muso balo i k'i jɔ n'i ka denbaya ka charge ye a ko muso ma a y'e dilan ka hinɛ k'e la ka makari k'e la n bɛna baara dɔ de fana di e ma e ka baara ye jumɛn ye e de ka lamɔ kɛ n'i ye lamɔ sigi kɛmɛ kɛmɛ sara muso bɛ wuli k'i jɔ ni bi wɔɔrɔ ye cɛ ta y'a la bi naani ye wa n'i ye dépense fana sigi kɛmɛ kɛmɛ sara cɛ bɛ wuli k'i jɔ ni bi seegin ye muso mugan min bɛ yen n'a y'o kɛ a bɛ baraji de sɔrɔ donc a b'a fɔ k'ale ka dépense kɛ a b'a fɔ a fɔra de k'ale ka mara kɛ seyida ale de ka mara kɛ ka génération ɲuman bɔ o de y'a to ale ka baara a fanga ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ ani cɛ ta bɛɛ bɛ da ɲɔgɔn kɔrɔla la allahu subhanahu wa ta'ala a ko a ka kuranɛba in kɔnɔ a ko ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum ko aw minnu limaniyara a y'aw yɛrɛ tanga ɔ ala ma dan o ma dɛ a ko a n'aw bɔnnaw ɔ kɔsa fɛ ni aya in ne faamuna sisan k'a dɔn k'a fɔ fa ka misirilata ba ka misirilata o t'a ɲɛ ye dɛ o t'a ɲɛ ye fo minnu bɛ bɔ i la dɛ olu de ka ɲɛ donc k'e tɛ siratu tigɛ ka sɔrɔ olu jɔlen don e tɛ taa fansi fɛ e tɛ taa alijinɛ kɔnɔ n'i ka sali ye e tɛ taa alijinɛ kɔnɔ n'i ka wajulikɛyɔrɔta ye e tɛ taa alijinɛ kɔnɔ n'i ka jagabɔ ye fo ka sɔrɔ wa ahlihim i bɔnnaw o de ye mɔgɔ jɔrɔ O de y'a to mɔgɔw wulila sisan k'a fɔ ne bɛ n ka alabatoba in bɛɛ la ja nin bɛna taa kɛ ala k'an kisi nin bɛna taa kɛ fu ye ne bolo don dɔ la n'a y'a sɔrɔ ne denw maa minnu bɔra ne na ne bɛna taa ɲininka olu la o de y'a to mɔgɔw wulila k'u bɛ éducation in k'u b'a ɲɛɲini mais n'an ko mara a ka se ka wuli ka se ka société ɲuman dilan e fo a k'a sɔrɔ ale yɛrɛ ye jeni ye almar'atul muslima alwa'iya a yɛrɛ fana ye caman faamu mara mara kɔnɔna na al multazima bi ta'alimi diniha mara in tɛ taa silamɛ diinɛ kɔ ko seyida ko a tɛ taa a kɔ abada n'i ye silamɛ diinɛ jogo ta k'a lajɛ n'i ye baara kɛ n'a ye i kana jɔrɔ i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ wa société bɛ ɲɛ siga fansi t'a la siga fansi t'a la n'i y'a ye wuli kɛlen bɛ sisan ko an ka fasoden ɲuman ɲini ko k'o dilan fo ka ministère sigi o tɔgɔ la e baara ma kɛ ni silamɛya de don ni baara kɛ ni silamɛya ye adamaden bɛ dilan du kɔnɔ a bɛ na kalanyɔrɔ la a bɛ dilan a bɛ taa misiri la a bɛ dilan a bɛ bɔ bɔlɔn kɔnɔ a bɛ dilan a bɛ taa baarada la a bɛ dilan a tɔ tora jumɛn ye silamɛya dun min silamɛya dun ko ko nin bɛɛ na étape don mhm. adamaden bɛ se ka dilan nin bɛɛ kɔnɔna na mhm. e m'a ye eh, eh, mar'atu saliha eh, muso ɲumanbaw mhm. u ye cɛbaw bɔ fɔlɔ mara kɔnɔna na Omar ibn Abdul Aziz a ba de y'a lamɔ a ba de ye jogo ɲuman Omar ibn Abdul Aziz ka waati la a ye san fila de kɛ khilafaya la mais jaga fantan tun tɛ silamɛya la ala ni danaya fɛ ɔ mais jeni y'a lamɔ mhm. umu asim a ba de ye lamɔ in kɛ ba de ye lamɔ in kɛ alimamu shafi'i mhm. o fana ba de y'a lamɔ n'i ye nin cɛba ninnu abu hanifa mhm. ahmad ibn hanbal cɛ ninnu de ibn taymiya ninnu bɛɛ de baw tɔgɔ dalen don u ka tariku kɔnɔna na o de y'a to an ko ni muso n'a ɲɛna a y'a ka diinɛ dɔn a ye baara kɛ ni a ye a y'a ka hijabu n'o y'a ka sutura ye a ma ɲagami ɲagami cɛw cɛ la a ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ka ɲɛnamaya taabolo la silamɛya ye min nata ye silamɛya ye a bonya min d'a ma e k'a lajɛ an ka kalanyɔrɔw la muso bɛ se ka mara kɛ ka ɲɛ cogo min na o leçon tɛ d'a ma leçon jumɛn bɛ d'a ma ani cɛw de bɛ leçon kelen ta ale dun baara dɔ de b'ale bolo ale kan ka wuli k'o kɛ ale kan k'o dɔn o de y'a to an ko at-tarbiyya al-islamiyya a ka dɔn a ka kalan a ka fɔ musomanninw ye e nana diɲɛlatigɛ kɔnɔ i bɛna jogo dɔ de ɲuman dɔ de dilan fitiri génération na i bɛna denw sɔrɔ den ninnu bɛ mara cogo di i bɛna cɛ sɔrɔ cɛ in bɛ ladon cogo di ni durusuw de ka kan ka di musomannin ma kalanyɔrɔ la n'a y'o faamu a bɛ se ka wuli ni ne ye min fɔ k'a fɔ ala y'ale sugandi de a ka mara de kɛ a bɛ se ka wuli k'o kɛ mais n'ale yɛrɛ ma labɛn a tɛ se ka mɔgɔ labɛn dɛ Parce que faqidu shay'i la yu'ti la yu'ti n'i ma min sɔrɔ i tɛ se k'o kɛ o de y'a to an bɛ an bɛ problème min na sisan o de ye mara y'a ka dawuru bila
donc ni société lajɛ muso bɛ a jɔyɔrɔ de muso jɔyɔrɔ bila dɛ jɔyɔrɔ ma jira u la fana jɛra Jɔyɔrɔ ma jira a ma jira parce que ne ye cɛba minnu fɔ sisan imamu Shafi'i baw ani Umar bin al-Aziz ninnu baw a jirala olu la de k'a fɔ i ka i bɛna baara i bɛna jɔ jɔyɔrɔ min kɛ den ninnu olu de tɔgɔ bɛna fɔ sini u dun y'u jija dɛ olu de ye sini cɛbaw ye u y'u jija a bɛ fɔ tariku la yɛrɛ la cogo min na alimamu Shafi'i i b'a sɔrɔ dugutilama fɛ a ba de tun bɛ wuli ka ji kalaya a ye
ka a bɛ seliji ta a b'a tɛgɛ minɛ ka taa n'a ye misiri la a bɛ sigi misiri da la k'a kɔnɔ ni fajiri banna a b'a tigɛ minɛ ka na so Alahu akibaru. ɔ ba min bɛ o kɛ N'o kɛ. ɛ, o- o den n'o kɔrɔbayara o bɛ kɛ jumɛn ye yakunu imam Ko ne ma dɛ. yakunu insan salih Awɔ. a bɛ kɛ mɔgɔ Siga t'a ɲuman la, ye siga t'a la. siga foyi de t'a la Siga t'a la. Fila ma jira a la o. fila ma jira a la a- taabolo kelen in de jira a la Diinɛ in de silamɛ diinɛ ye min jira a la. kɔrɔta o de jira a la O de jira a la. o de y'a to an ko al-mar'atu saliha a yɛrɛ salahu min ɲumanya min n'ale yɛrɛ bɛ n'o kɛ a k'o yɛrɛ dɔn fɔlɔ n'ale y'o dɔn ko entraîner n'aw la ale yɛrɛ bɛ se ka jilu dɔ dilan min ka ɲi ɔ wa anw mago b'o de la bi silamɛ jamana bɛɛ mako b'o de la seyida n y'a faamuya a bɛ komi muso ɲuman ni muso min ka lamɔ ɲɛna muso min ka mara ɲɛna o de bɛ se ka o de bɛ se ka mara ko ɲuman wɛrɛ kɛ du kɔnɔ puisque du de fatara ka jan du de waati ka jan a bɛ waati min kɛ du kɔnɔ fo ka taa se san wɔɔrɔ ma a ka sɔrɔ ka bɔ ka taa kalanyɔrɔ la ɔ a bɛ taali min kɛ kalanyɔrɔ la fana o fana ye mara fanba belebeleba dɔ ye a bɛ tila ka bɔ o la ka na sigida la ka na société kɔnɔna na ka na réseaux sociaux kan ilamu n'o ye minnu bɛ ka an denw dege ko wɛrɛw la sisan mais ko nin bɛɛ dɛ nin bɛɛ bila kɛrɛfɛ ni ba y'a ka mara kɛ ka ɲɛ ko nin bɛɛ hali ni juguman bɛ na o juguman si tɛ ye muso ɲuman ka mara kɔnɔna na ala ka faamuyali di an ma ya rabbal alamin donc o la seyida sa n b'i ɲininka donc o mara in na kalanyɔrɔ t'a la wa ɛɛ ka yɔrɔ t'a la wa a bɛɛ de b'a la a bɛɛ de b'a la kalanyɔrɔ n'a bɔra so kɔnɔ ba ɲuman bolo k'a bɛna di karamɔgɔ ɲuman de fana ma a bɛna di karamɔgɔmuso ɲuman de fana ma parce que a bɛ waati min kɛ yen nɔ o waati fana ka jan o fana ka jogo ni de at-tarbiya al-islamiya a bɛɛ b'o de kɔnɔ jogo bɛɛ de b'o kɔnɔna na tiɲɛ b'o kɔnɔna na nɔgɔya b'o kɔnɔna na tolérance b'o kɔnɔna na a bɛɛ de bɛ tarbiya islamiya kɔnɔna na ɔ n'o bɛ kalan kalanyɔrɔ la inshallahu an bɛ laɲini min fana ɲini jogo dilanli la o fana bɛ don kɔnɔna na inshallah
ayiwa seyida ɛɛ n ka ɲininkali filanan na minnu ɲɛsin i ma sisan o de ye ma hiya tarbiyatul khuluqiya ayiwa komi tarbiya a don sira ka ca Tarbiya ijtimaiya bɛ yen n'o ye société ka lamɔni ye tarbiya a sira ka ca mais ne yɛrɛ bɛna basé min kan bi o at-tarbiya al-khuluqiya jogo aa ni ni jogo in ma dilan a ma ɲɛ dɛ a ma ɲɛ an bɛ jogo tiɲɛni sɛgɛn de kɔnɔ
an bɛ jogo tiɲɛni kɔlɔlɔ de kɔnɔna na parce que adamaden adamaden dilabani n'i ye maanifin dila dɔrɔn a banna e bɛ ka so minnu jɔ e bɛ ka fɛn o fɛn kɛ par exemple eh, eh, suru sin chinois eh, san dɔ la u y'a ye sa olu bɛ fɛ k'u ka jamana sécuriser u ye fɛn jɔ u ye karange jɔ ka dugu bɛɛ lamini ɔ nka u ɲinɛna fɛn kelen kɔ olu y'o dugu bɛɛ lamini k'u sigi karange eh, kɔfɛ mais san damadɔ kɔfɛ kɛlɛmɔgɔ ni kɛlɛkɛlaw nana u bɛ- u bɛ se ka don ka t'u sɔrɔ karange kogo in kɔnɔna na yen Alahu akbar. u ɲinɛna fɛn kelen de kɔ U ɲinɛna fɛn kelen kɔ. adamaden gardien bɛ sigi da la Min bɛ sigi da la. olu ɲinɛna Ɔhɔ, k'o de lamɔ k'o lamɔ. ɔ minnu olu jugu kun bɛ na Mhm. ka dɔ di dɔrɔn gardien bɛ karange dayɛlɛ O de y'a to an ko bina ul insan adamaden de dila n'i y'o dila dɔrɔn i bɛ a bannen jamana bɛ dila sigida bɛ dila société bɛ dila hali an bɛ diinɛ min na n'an ye adamaden dila dɔrɔn o y'an lafiyalen ye parce que i bɛ ni taribiya khuluqiya safa u nafsi a bɛ ni dila wa ni fura de fana ye jogo ɲumanya ye adamaden ɲuman mhm. ale de bɛ se ka société ɲuman dila société mini jogo ɲuman b'a kɔnɔ mhm. société mini bonya b'a kɔnɔ mhm. société mini karama b'a kɔnɔ o tuma na denmisɛnnin bɛ jogo sɔrɔ yɔrɔ jumɛn in fɔlɔ minal usra a b'a sɔrɔ du de kɔnɔna na a bɛ tila ka bɔ ka taa a b'a sɔrɔ kalanyɔrɔ kɔnɔna n'o ye environnement min bɛ a yɛrɛ entourager a b'a sɔrɔ yɔrɔ jumɛn in fana kɔnɔna na a b'a sɔrɔ ilamu na n'o ye média ye jogo bɛ sɔrɔ nin bɛɛ la mais jogo fanba a bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn ye minal usra ko marabagaw n'o ye faw ni baw ye n'o ye karamɔgɔw ye an k'an ka mun de sinsin an denw na jogo sira fɛ fɔlɔ o ye atasamu an ka yafa an ka yafa jira denmisɛnnin na mais e bɛ yafa jira denmisɛnnin na cogo di ka sɔrɔ toujours e yɛrɛ n'a ba bɛ mankan na a ka gɛlɛn kuma bɛɛ mankan bɛ du kɔnɔ kuma bɛɛ a bɛ k'a ye e yɛrɛ bɛ ka nin fɔ e bɛ ka nin e diminen don e bɛ taa nɔ o den sifaya n'o kɔrɔbayara n'o fana ye muso furu n'o fana nana foyer daminɛ même chose o kelen don o kelen de don ko tuma na i bɛ mun de jira a la fɔlɔ atasamu i bɛ yafa ayi ka adamaden dɔ tolérer karisa ye juguman kɛ a to n ka yafa a ma a to n ka jɛ o kɔ a dege o la fɔlɔ i b'a dege jumɛn na al ihtiram bonya bonya bonya de banna a banna dɛ Mɔgɔkɔrɔba bonya de banna a ma jira denmisɛnnin na a ma sisan n b'i ka kuma sɔn ji la an ka segin tasamuhu in na a tasamuhu yafa ɲini yɛrɛ i b'a dɔn n'i yɛrɛ tora bi i bɛ yafa ɲini mɔgɔ fɛ yan e karisa a n'a ka yafa ɲini ba in ma walima u b'a fɔ de a siranna walima u fɛ e wa ɲɛ b'a de nin ye kojugukɛla de koyi n'a taara kojugu kɛ mɔgɔ kuma ko na bɛ sɔrɔ min wuli kuma ma ko yafa ma kabini a denmisɛnninma n'a sɔrɔ kabini i denmisɛnninma i delila a la donc sisan e tɛna nin si min e tɛna kɛ nin jamakulu nin kuma fɔta si la mais n'i ma deli a la e o ma jira e la Donc i bɛna miiri suzanni de la jigiyali fu de la ka bisigi fu de ta ka sin a banna donc o de y'an ka société défaut ye o de o de ye an ka an ka problème yɛrɛ la belebelebaw belebeleba ye bi anhan al-ihtiram unhun bonya jira a la bonya jira a la unhun i bɛ bonya jira a la cogo di unhun e yɛrɛ min bɛ f- eh, du kɔnɔna na Mhm. a ba unhun o bonya unhun ba in fana fa bonya cɛ ka muso bonya awɔ
den bɛ wuli n'o de ye Allahu akbar donc a ka kan cɛw fana ka anw fana bonya ahɔ a ka kan an denw ɲɛkɔrɔ awɔ a ka kan anw fana ka walasa ale yɛrɛ fana bɛ taa muso bonya walasa nin fana bɛ taa cɛ bonya don dɔ la ko ko in y'o de ye denmisɛnnin bɛ lamɔ kɛ environnement min kɔnɔna na a bɛ taa n'o de ye o ni nɛni de bɛ kɛ a b'o de kɛ dɛ ni bonya ni kun suli de bɛ kɛ a fana b'o de kɛ A y'o de ye puisque e y'ale ka miroir de donc ba bɛ tɛgɛ ko lamɔbagaw ye miroir de ni ba bɛ tɛgɛ ko ji daminɛ sa ka gɛrɛ fa la fa b'a tɛgɛ ko aw a bɛ sɔrɔ ka tɛgɛ ko ji sigi n'a nana ji d'a ma a b'a suli ka ji d'a ma ni bonya ye ni bonya ye n'a nana a b'a girin ka taa bolofɛnw minɛ ba bɛ taa bolofɛnw minɛ ni bonya ye ka n'u bila aw o tuma na denmisɛnnin fana b'a dɔn aa ne fana ni ne taara n cɛla la ne fana bɛna nin de kɛ n cɛ ye exact
Cɛmannin fana bɛna dɔn ayiwa ba degunnen fa b'a ɲininkali kɛ karisa mun b'i la karisa ni bi tan dɔn kuma bɛɛ a b'a ye fɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ kanu ni hinɛ bɛ yen i n'a fɔ furu sigira min kan n'o ye kanu ni hinɛ al-mawadda warahma furu yɛrɛ soubassement y'o de ale b'o min ye ale fana bɛ t'o transmettre a ka foyer kɔnɔna na a dege at-tawadu a dege majigi la majigi n'i ye anw ka eh, yɔrɔw bɛɛ kɛlen bɛ k'i yɛrɛ kɔrɔta dɔnni bɛ min bolo o kɔrɔtalen don dɔnni fitinin bɛ min na o kɔrɔtalen don aa dɔnnibaa majiginnen adamaden majiginnen ka di Ala ye

exemple la an ka na sisan an bɛna wajuli kɛ ne ni e sigilen filɛ nin anw yɛrɛ wajulikɛla an k'a daminɛ an yɛrɛ la fɔlɔ ne nana ne de si ka kɔrɔ bɛɛ ta ye normalement bonya kan ka ta ka sin ne de ma fɔlɔ i si kama i si kama bonya kan ka ta ka sin ne de ma ne de bɛ se ka bonya bɔ n bolo k'a di dɔ ma

ihtiramu sakafatil ukhra mɔgɔ wɛrɛ ka taabolo mɔgɔ wɛrɛ ka taasira o bonya bani e dalen b'i ta in na e dalen b'i ta in na mais kana mɔgɔ wɛrɛ fana lagosi parce que même ça ne ye siya wɛrɛ ni siya wɛrɛ nana kababaw e ko ka bɔlaw de dɛ n'i den d'u ma i t'i den fɛ dɛ bon e dun finalement i bɛ taa sɔrɔ o dun dɔw ye tiɲɛ ye ni siya wɛrɛ furula sisan par exemple an ka siya dɔw bɛ yen ni siya wɛrɛ furula ka t'u ka denbaya kɔnɔ sisan i b'a ye o bɛ kɛ bolo kɔfɛ fɛn de ye o t'i jate abada o t'i bonya a bɛɛ ye e ma siya wɛrɛ ka taabolo a bɛɛ ye e m'o bonya e ma denmisɛnnin dege o la ne ye nin nin siya in ye n bɛ siya fɛ n bɛ n kun kɔrɔta ni siya ye o ye tiɲɛ ye o mais nin fana bɛ siya min na ou bien nin fana bɛ taabolo min na o fana bonya o de ye ihtiramu sakafatil ukhra o tuma na mara in filɛ nin ye sira dɔw de bɛ yen an bɛ se ka kɛ ka ɲɛ a fɔ min ma asalib sira dɔw de bɛ yen o donna an kɔrɔ n'an y'olu ta ka baara kɛ n'o an bɛ mara kɛ ka ɲɛ a sira fɔlɔ ye jumɛn ye alikuduwa alihasana ɲɛmaa ɲuman tugu o nɔfɛ man kuduwatuna jɛni y'an ka ɲɛmɔgɔ ye walana fi rasulillahi uswatun hasana kana fɛn wɛrɛ ladege mhm. ala kira ka majigi o ye wasakɛ ala kira ka bonya sallallahu alaihi wasallam o ye mhm. wasakɛ mhm. ala kira ka fonisereya o ye wasa kɛ ala kira ka du kɔnɔ a sera ka muso nu mara cogo min na ni nisɔndiya ye o de y'a to ale yɛrɛ de ko ko tabasumaka fi waji akika sadaka
a y'a fɔ dugu jɛra ka nisɔndiya i balima kɔrɔ k'o ye sarakati de ye a n'i nisɔndiyara maa min kɔrɔ hali dimi b'a kɔnɔ a o dimi bɛ bɔ bilen yan yɔrɔ dimi tɛ bɔ bilen a tɛ bɔ bilen dɛ ko tuma na siratu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mhm. o de ye mara yɛrɛ lakirima ye mhm. ala kira ka taasira taasira o de y'an ka o de kan ka dɔn an fɛ silamɛw fɛ ma silamɛ bɔ silamɛ la mhm. ma kalanyɔrɔ bɔ kalanyɔrɔ la ma taabolo bɔ taabolo la n'i ko mara ka ɲɛ an bolo dɔrɔn an ka ala kira ladege sallallahu alaihi wa sallam donc ninnu kan ka fɔ an ka mawuludu y'a mɛn ala kira ka bange ni nisɔndiya mawuludu mawuludu nin n'a ɲɔgɔnnaw de don sa ala kira kan ka jira mɔgɔw la de ala kira kan ka jira mɔgɔw la sallallahu alaihi wa sallam nin yɛrɛ de ye musokɔrɔba dɔ nana kira ma sallallahu alaihi wa sallam doni b'a bolo doni min musokɔrɔba in bolo alakira muhammed sallallahu a ye muso ka doni minɛ ka taa bila ye u taatɔ sira la a ko e n denkɛ wari kɔni tɛ ne bolo ka d'i ma dɛ ɔ nka cɛ dɔ de bɔ mɛn sisan dɛ kana tugu cɛ in kɔ dɛ cɛ in a bɛ k'an bɔ an dabolo de kan a bɛ k'a kɛ tan a bɛ k'a kɛ tan nɔ n'i y'a ye kana k'a ka jamakulu la dɛ wari kɔni tɛ ne ka bolo ka d'i ma nka n b'i laji ɔ o tuma na muhammed sallallahu a ko musokɔrɔba ma k'e bɛ a yelen dɔn wa mhm. a ko ne kɔni n t'a yelen dɔn mhm. n t'a yelen dɔn n ma deli ka a ye n t'a ka jamakulu la mhm. ɔ alakira ko musokɔrɔba ma ko ana rasulullah sallallahu alaihi ko ne de ye muhammed ye musokɔrɔba k'e de ye muhammed ye wa e de ye ne ka doni minɛ n na sisan k'i taama ka na n'o ye wa ko ashhadu annaka rasulullah sallallahu alaihi wa sallam jumɛn in don majigi tɛ yan jumɛn in don bonya tɛ yan bonya don jumɛn in don adamadenya tɛ yan o don al insaniyatu fi rasulillah mhm. fɛn bɛɛ bɛ alakira de la sallallahu alaihi wasallam o de y'a to ni marakɛlaw taara marakɛlaw segira mhm. u b'a fɔ u b'a daminɛ jumɛn na mhm. u b'a fɔ k'an ka an ka ɲɛmaa kɛ alakira de ye sallallahu alaihi wasallam a filanan alwalidain masa fila masa fila ye sira dɔ ye min ni mara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na a sabanan ye jumɛn ye almuallim karamɔgɔ a naaninan ye jumɛn ye o ye altadimul qiyam al akhlaqiya jogo ɲumanw sinsinli an ka mara kɔnɔna na a dɔ ye jumɛn ye albatal denmisɛnnin bi a bɛ fɛn min ye a ka a ka ɲɛmɔgɔ ye a ni balontannaw de y'an ka denmisɛnninw ka ɲɛmɔgɔ ye acteurs de y'an ka denmisɛnninw ka ladegeli fɛnw ye e ka ladegeli fɛn ɲuman dɔ ta o ka succès o ka ɲɛnamaya kɔnɔ ou bien o ka échec o ka ɲɛnamaya kɔnɔ ka se k'a dege k'o jira a laban o fana y'a dɔ ye assawab wal iqab n'a ye ɲuman kɛ a sara sara ye jumɛn ye a ladiya ou bien k'a tanu n'a ye comme ça denmisɛnnin dɔw sa u bɛ wari tɔmɔ ka taa di mɔgɔkɔrɔba ma denmisɛnnin bɛɛ t'a kɛ dɛ kelen kelenninw de b'a kɛ donc kalanyɔrɔ la ni cɛncɛn ni cɛncɛn bɛ kalanyɔrɔ la ni min ye dɔrɔmɛ tan tɔmɔ ɔ ale mana ni dɔrɔmɛ tan ye bi ou bien kɛrɛmu nege b'ale la a bɛ taa kɛ cogo di a tɛ taa dun wa ɔ mais ni min nana karamɔgɔ ma ko a malimatu ou bien fɛ ne ye dɔrɔmɛ tan tɔmɔ cɛncɛn la a ye koba kɛ dɛ